bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye alabatu ani ala ɲini journaliste sedu k'a dɔn jumadonya fɛ a ka kan ka barika ka sinsin ni ka dɔ fara a kan kosɛbɛ journaliste sedu ya ala ya ala ya ala ala e ko anw k'e deli ala i ko an ka i yafa deli ala i ko i k'a dɔn an ka majigin i ye ala an minnu bɛ nin jamana in kɔnɔ min ye mali ye ala anw y'an majigin dɛ ala wa anw y'e deli an bɛ segin k'i deli ala an bɛ segin k'an damakasi i la damakasi yɔrɔ t'anw na e ala kelen kɔ deliba wɛrɛ t'an bolo e ala kelen kɔ ala e min ye diɲɛ da ala e min ye lahara da mɛlɛkɛ ni wurudanɛ ni jinɛ ani bunu hadamaden e min y'a bɛɛ da ala i ko i ye nin bɛɛ lajɛlen da mahamadu ya rasululayi kosɔn an b'a ɲini fɛ ala Ala! an bɛ e deli Ala! ala Ala! an b'a ɲini fɛ Cɛpa! ala an bɛ deli Cɛpa! an bɛ deli ko kura Yakun! ala an bɛ deli ko kura Wayidun! ne ko min ka kɛ o de bɛ kɛ arahamani arahimi an ka nin jamana min ye mali ye cɛpɔr cɛpɔr e y'anw da k'an bila nin jamana in kɔnɔ ɛseke ɛseke ala an ka jamana an siranna ɛseke Anw dabali banna an siranna ala ko dama min dalen bɛ an ka jamana in sɛgɛrɛ ya ala e ɲɛ b'a bɛɛ la ala e de bɛ se k'a wuli k'a bɔ an kan su ko ni dugusɛjɛ tɛ ala i t'o kɛ anw ɲɛ wa i k'o k'i ka mahamadu kama ya rasulula i k'o kɛ makan ni madina kama ala ala o kɛ kuranɛ kama ala ala anw bɛ sun ni seli min kɛ ala an bɛ sarakati min bɔ ala an y'a ɲini fɛ k'a k'o kama k'an ka jamana in kisi k'a tanga ala i ka yeelen mɛnɛ anw ka jamana faamaw ye i ka yeelen mɛnɛ yeelen min b'u taa yɔrɔ jan yeelen min bɛ kɛ sababu ye u ka hakili ɲuman sɔrɔ dibi jugu min bɛ u ni maa tɔ cɛ k'a fara ala asimi goyita ala hakili ɲuman di an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma. Ami ami i ka Asimi tɛgɛ magaya ami. Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ko dama min bɛ jamana in kɔnɔ mm. kɔkan mm. ani jamana kɔnɔ mm. Ala e de b'a gundo dɔn Ala a gundo fara est ce que ɛ ah, belebele ɛ eh, mancaden Ala a gundo fara an k'a ye aa ah, Wulibali i k'an sutura est ce que i k'an ka jamana ja ka ja ala i k'an kunna ja kunnagoya tɛ min kɔ ami ya ala ya ala ya ala ami ala ala samiyaji binnen filɛ ami anw ka sɛnɛkɛla mago bɛ ji la ami ami ji ɲuman ala ji ɲuman suuru an kunna ami ami ami ee nka journaliste sedu yanni ji ɲuman ka na angɛrɛ mun i i da masa ma angɛrɛ ne y'o don i da wa angɛrɛ journaliste Sedu ah, an ka jamana sɛnɛkɛla bi kasi bi angɛrɛ tɛ kulelen don angɛrɛ tɛ mankan bɔ fan bɛɛ fɛ angɛrɛ tɛ angɛrɛ bɔrɔ kelen a tɛ dugu dɔw bɛ yen bɔrɛ kɛmɛ dugu dɔw bɛ yen bɔrɔ tan foro kelen foro kelen yɛrɛ foro kelen dɔw bɛ yen hɛkitari hɛkitari bɔrɔ duuru bɔrɔ tan kelen ma don bɛlɛdugu kelen tɛ yen mali fan caman bɛ yen bɔrɔ kelen ma don yen ala ala i tɛ nin gundo in jira jamana masakɛ la asimu na Angɛrɛ bɛ Poutine n'a bɛ bolo. wulikajɔ min kɛ a k'o kɛ Angɛrɛ bɛ Poutine bolo. u mun Poutine Ah. i bɛ taa fɔ Poutine an ka mɔgɔ bɛ Eh. yali Poutine ka angɛrɛ ka na samiya ma ban Eh? angɛrɛ don bateau kɔnɔ Russie k'a don kɔgɔji kan Kɔgɔji kɔnɔ. k'a boli ka na don mobili kɔnɔ ka se yan Ka ka ka se kɔgɔji la ko a bɛ doni ka na tuguni. gundo jugu min b'a la ka jan. gundo min bɛ angɛrɛ ko la Ɔhɔ. ŋanamu ŋanamu min b'a B'a la la. sonyani min b'a la Sonyani min ya Allah An b'a kalama. da kɛnɛ dɛ. kan. An b'a kalama. an dɛ. b'a kalama kɛ affaire min bɛ angɛrɛ ko la an b'a kalama dɛ asimu de t'a kalama asimu de t'a kalama a bɔlen fil'a kalama nin ye n'a dun ma kuma joona n'a ma wuli ka jɔ kɛ joona journaliste Sedu i k'a dɔn jamana in kɔnɔ faama dama min tɛmɛna n'u ye tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ n'u ye lagosi sɔrɔ ala k'a kisi a ma ala kan'o s'a ma ala k'a kisi ala ka wuli kuma b'a la dɛ faso in kanu b'a la dɛ ala k'a kisi samiyaji binna a binna danni kɛra danni kɛra dɔw ma angɛrɛ sɔrɔ suma e bɛ se k'o faamu cogo di jamana in kɔnɔ a ti faamu ŋanamu ŋanamu ni sonyani ni binkanni namara anw b'a kalama han walahi n y'a ɲɛdɔn n'a y'a ɲininka an b'a fɔ a ye e ko ko kamalenni dɔ bɛ yen ko tubabu tɔgɔnin bɛ min na ta ko y'a ka conseiller o ye jɔni de ye junior ne ko ni n y'a fɔ n ko tɔgɔ n'a ma nin tɔgɔ in bɔ a la tɔgɔ junior dɛ maami dɛ papu dɛ Bijou dɛ nin tɔgɔ kirikara ni ninnu ayi o de ka fisa papu bɛɛ ye o e ko ko le vieux Bavieux han Bavieux Touré han fédération o ka ɲi Bavieux ka ɲi
a tɔgɔ de Agibu Danbele a fɔ a ye junior ni cɛkɔrɔba tɔma de don o de a wele kun de ye junior n b'a dɔn c'est mon jeune frère Agib ayi n ko Segu ka den de don Seguka don kɛ oh, e bɛ Segu ya a ma i bisimila an ka dugu la i bisimila maa in bɛ a bɛɛ ye Segu ka den sa koyi i Asimu ni eh, eh. ayi non non non Asimu n'est pas de Segu il est d'où

anw ka jamana baara tubabu baarakɛla i b'a fɔ u hakili ye syɛ hakili Est-ce que.
nin kɛra salon Ɔhɔ. nin kɛra salon nasini ɲinan ta natɔ filɛ n ka kisi a ma n kana se ka bin a jɔ kɔnɔ a kɛ o kɛ ka mɛɛn Ɔhɔ. don dɔ la a bɛna joona a bɛna
walahi a bɛna minisiri kɔrɔ dɔw tɛ kaso la u b'a la i bɛ ka ka minisiri dɔw tɛ kaso la hali bi kaso la yɔrɔ sɔrɔ i k'a dɔn a don ma a bɛ se k'i tɛgɛ da o kan wa dɔw ka Wa a don natɔ don a don Eh, alors? a don natɔ don mais qu'est-ce que c'est manière Ala ala b'o gundo poyi gundo poyi ŋanamu ŋanamu ni janfa min bɛ angɛrɛ ko la a gundo da kɛnɛ kan maa maa o maa mana kɛ k'a fɔ i ye sɛnɛkɛlaw janfa ala k'i janfa ala k'i janfa ala k'i to a la subhanallah ya rabi ala kana kumajugu fɔ dɛ walayi ala k'i to a la

mais non qu'est-ce qu'il y a de commun an se ka na ah, fan bɛɛ ne bɛ wele fan bɛɛ fɛ angɛrɛ ko angɛrɛ fan bɛɛ région bɛɛ don ko don dɔ ye ne wele o don ko ka bɔ eh, Sikaso mara in na ko olu ka dugu bɛɛ bɔrɛ mugan de sera han o ti maa kelen ka foro yɛrɛ bɔ et pourtant jamana ko jamana ko k'u ye engrais subventionné million kɛmɛ 117 millions million kɛmɛ ni million tan ni wolonwula de tonnes
milliard milliard o de donna pour que sɛnɛkɛlaw bɛ engrais sɔrɔ o wari taara min Seyidu engrais ma se a seyɔrɔ la han burkinakaw ye miliyari bi wolonwula ni duuru de bɔ a ka ca kalo fila ye maa ma kan ka angɛrɛ sɔrɔ bɛɛ ka angɛrɛ sera i ka foro la o baara banna a kuma tɛ yen mali miliyari kɛmɛ ni tan ni wolonwula 117 milliards anw ma fɛn ye non ça va pas mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui ne va pas non janfa bɛ yen ni Asimi ma kuma maa minnu bɛ jamana janfa an laban o laban de b'a ka jigin an kɔnɔ k'a fɔ ni Asimi bɛ jɛ la dɛ kan'o miiri qui ne parle pas eh bien consent jamanakuntigi bɛ se ka janfa mais k'a fɔ a ni maa bɛ jɛ ko bon o de fɔlen filɛ ye n'a ma kuma kuma waati la

Sɛbajitɔ b'a denw na bɔn ko ten kana fɔ k'an ko ten dɛ ko ne ko k'a fɔ ko ne sa kɔmi kɛba da yɛrɛ la ka bɔ v bi e bɛ se ka taa ye sisan aa n nɔ o ni kaso ko tɛ ɲɔgɔn sira la mɛfin to ti psi tɛdɔn diyara sema o perez la mɛ palo perezd la sep

Daba tunkara alaaji muhamɛdi ba jara dugawukaw ka kɔlɔ ci kɔlɔ a ye n ci ma a ye ne ci ko ne ka taa misi wɛrɛ kɔnɔ misi min ka di ne yɛrɛ ye ko n k'a juru minɛ ko ka n'a di alaaji daba tunkara ma alaaji ba jara alimuw ka alimu walijuw ka walijuya Alimuya ye nin de ye alimuya fɔlɔfɔlɔ kuranɛ dɔn tɛ ayi i k'a dɔn ayiwa min ye n k'i ɲininka nasi bɔ tɛ ayi alimuya fɔlɔfɔlɔ i y'a dɔn wa ayi a jogo ɲuman a jogo ɲuman fɔlɔfɔlɔ ye min i y'o dɔn fonisereya fonisere a fɔ ko n ma boli ni misi ye k'a diyara n ye a ko misi dilen kɔfɛ naamu seyidu jurukisɛ min bɛ d'a kan o wari filɛ o minɛ n ko ayi n tɛ se k'o minɛ ne ye hɔrɔn ye e yɛrɛ b'o bɔ wa N ko a k'o to yen n ko ne yɛrɛ b'o bɔ. I ye joli i ye joli k'a juru ye? Ba tan. Un bamanan aa bamanan i jɔra i jɔyɔrɔ la. Ne ye kalanden de ye o. Misi in bɛ min?
Misi juru dira ne ma. N y'a di mobilitigi ma a donmo kun o bɛ ka Bamakɔ magɛn n'a ye. Misibelebele a fɔ alaji ba jara ye ko ani ne karila ɲɔgɔn na sa den pasa na waati ko den pasa na ziyara kɛnɛ kan i bɛ maaninfin finnen i b'a fɔ ko diden maaninfin hali sen da yɔrɔ tɛ sɔrɔ k'a jara n'a taara yanfɛ kalandenw bɛ girin a yeli yɛrɛ y'a dama ko ye a fɔ a ye a ye juru don jelikɛ min na a saracogo ɲuman b'a kɔnɔ awɔ n b'a sara e tun tɛ se ka taa ayi sabula kabi kilomɛtiri kelen hmm. i bɛ mɔbili de jɔ ka taama i sen la ah. eh, ne ko n ko ne ka jelikɛ a tɛ se ka nin taama kɛ ale taama man di man di a man di ne ko i tora a ɲɛna ni maa ma ye daba bɛ min hɔn i bɛ nin di daba ma k'a y'a di yan i y'u bɛɛ minɛ ni seku lasana kane a denkɛ ye ɲɔgɔn ye hmm. a ye n ci hmm. jɔni ma e daba ma kɛ seku lasana kane denkɛ a denkɛ fɔlɔ a ye mun f'i ye ayi n k'a ye n ci e kɔrɔtɔ kun ɔhɔ nam ni safo burama ye ɲɔgɔn ye ah. o fana ye n ci ah.
eh, eh, eh. ne ye maaw ye koyi i ye maaw ye ni duwabugu mɛri adama tumani jara o fana ye n ci ne ma wa bɛɛ ye
aa e ko ne laban bi kuma in t'a bila yan Eh, nin ci ka ca o nin ci ka ca dɛ ayiwa baasi
journaliste sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de bamako a bamako wula O don. journaliste sedu Ɔhɔ. i k'a dɔn tajurusara bere ka jugu janko banbaanci wale kɛbaw n'a fɔra ko juru ka sara journaliste sedu i k'a dɔn a tɛ ja ayi sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye civiliw ye ɔhɔ ka taa baga u ma Walahi. min ye commune jala jalasagu Jalasagu. aa journaliste sedu i k'a dɔn maa kɛmɛ ni bi saba Ɔhɔ. k'o daji sɔgɔmada kelen u ma min u ma bɔn Sikei. banbaanci kɔni i k'a dɔn o de la u ni hinɛ man kan Ayi. i k'a dɔn ala yɛrɛ sɔnnen don u ma kabini nin ko in kɔni kɛra u fɛ Ɔhɔ. fo ka taa bila bi la Bi. journaliste sedu i k'a dɔn u ni tu sɔnna tuguni Han. sabula u bi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ɔhɔ. Journaliste sedu i k'a dɔn a kɛ b'u kɔ wulikajɔ talen bɛ k'u sɛgɛrɛ u dogolen bɛ dingɛ minnu kɔnɔ ka taa u wara ka bɔ min ye jɛnɛ ye ka taa fo bankasi min ye sɔrɔsiw ka awiyɔn min n'a bɛ mugu yari o kɔni bɔra k'a suuru ten ko sankisɛ n'a ye maa naani jɔ ye banbaanci o y'a sɔrɔ u ye daji journaliste sedu i k'a dɔn kunnafoni in kɔni sɔrɔla ayiwa chef d'état-major général de l'armée journaliste sedu i k'a dɔn k'a sɛmɛntiya banbaanci wale kɛbaw i k'a dɔn ayiwa dogo de u bɛ lafiya n'u kɔni bɔra i k'a dɔn ayiwa lafiya banna sɔmi kɛra kunnafoni dɔnna k'a fɔ maa minnu ye nin banbaanci wale in kɛ ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma amadu kufa ka maaw don kelen journaliste sedu i k'a dɔn maa dɔw bɔra burukina i k'a dɔn olu fana nana fara amadu kufa ka mɔgɔw kan u ye nin baara in kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan mhm. jɛnɛ mara in na ka taa n ye ɲininka ayiwa fo tɛnɛngu min ye sɛgɛ ani kungokoloba dɔ bɛ yen u ko min ma ko sama kungokoloba journaliste dit ka taa fo bankas sɛbɛnnikɛla ko nin lamini in de minɛnen bɛ mali sɔrɔdasiw bolo i k'a dɔn baara k'a bɛɛ lajɛlen yɔɔli yɔɔli u tɛ tɛmɛ tuni na u tɛ tɛmɛ kuluju la u tɛ tɛmɛ dugu la journaliste dit k'a dɔn fan bɛɛ lajɛlen minɛnen don mhm. sɛbɛnnikɛla ko nin tile fila in na mugu min suurula ka jigin Aa journaliste dit k'a dɔn maa tɛ k'a da fɔ faali min kɛra maa t'a cɛ da dɔn journaliste dit k'a dɔn n'u ye faali kɛ tan ka caman kɛ sanfɛ in na u bɛ sɔrɔ ka jigin duguma duguma ni k'a lajɛ jɔn ni jɔn ni sara maa joli joli b'a la an bɛ maa minnu ɲini yalima u bɛ nin na wa sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔ bolo kan jateminɛ bolo kan nin kɛra janfaba de ye janfa min labɛnna banbaanciw fɛ sabula sɔrɔdasiw man'u koron k'u koron kuma journaliste dit k'a dɔn nin jigitigɛ wale u bɛn'o de kɛ jamana na a kun dun tɛ dɔwɛrɛ ye mhm. malidenw i k'a dɔn an ka se ka nimisa walima an dusu ka bɔ walima oh. ka dusuma kasi kɛ o don a ko oh. katiba masina journaliste dit k'a dɔn marakala so tɛ fila ye mm. olu de don mm. ani ayiwa min ye burukina fasokaw ye oh. olu fana ka maa dɔ nana far'u kan mm. aa journaliste dit k'a dɔn a nabu da e ko nin tɛna kɛ banbaanci wale bannen de ye sabula sɔrɔdasiw kɛlen k'a dɔn u mana don diɲɛ yɔrɔ wo yɔrɔ i k'a dɔn u t'u to yen wulikajɔ lamini saalo k'a daminɛ o yɔrɔ in na fo burukina i k'a dɔn lamini na journaliste dit k'a dɔn munumunusaalo de kɛlen bɛ banbaanciw nɔfɛ fan bɛɛ lajɛlen la a ko a ko ko in kɛli diɲɛ seleke naani jamanabaw ka tɔnba nations unies olu yɛrɛ u ye kunnafoni di kɛ u y'a jira k'a fɔ u ye kuma in mɛn a y'u dusukun tɔɔrɔ fo k'a fɔ a to ten o tuma mali ɲɛmɔgɔw u b'u dɛmɛ ni ka dugawu k'u ye u k'u jija n'a dan o ma kɔni u ma foyi kɛ foyi n'a dan o ma foyi kɛ kangari min bɛ da n ye n bɛ kangari min da i ye a f'u ye maa minnu bɛ ko droit de l'homme walima human rights n'an ye min da mankan ma an b'o dafara bilahi lezi sariya de k'u ka kuma u ka sariya bɛ min bin kɛra maa kɛmɛ ni bi saba kan u ye mun fɔ sisan u ma kuma u nana kɛwale jumɛn kɛ foyi n'an ye maa min da mankan mɛn maliko la walahi an b'i tɛgɛ ee n b'i tɛgɛ dɛ Ala k'an kunna nin kun ye sɛbɛn ye n ye min bɔ soir de bamakɔ kɔnɔ bamakɔ wula daba tunkara ne min tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du mali mohamɛdi basiru seba banba ɲininikɛla don n y'a ka sɛbɛn ye a ko janjo ani tɛgɛrɛ ka kan ka fɔ mali armée ye mali armée min n'a bɛ ko gɛlɛnw ani kɛlɛbaw se ta mhm. a ko mhm. n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ mhm. sariya min n'o b'an ka jamana kunna n'o ye sariya sunba ye min dara février kalo tile mugan ni duuru san mille neuf cent quatre-vingt-douze o ko mun na hadamaden ale yɛrɛ ye ɲama de ye la personne humaine est sacrée maga tɛ se ka k'a la sɛbɛnnikɛla ko Naamu. a ko fɛn min ye banbaanciw ani fɛn min ye dagajugu sigibaaw ye olu ye wulikajɔ ani wale jugu min k'an ka jamana kɔnɔ waati laban in na buna hadamadenya u m'o kɔlɔsi diɲɛ diinɛ si tɛ yen min n'a b'a fɔ ko buna hadamaden a ni ka halaki O tɛ yen, la o tɛ yen. k'a sɔrɔ u m'a min u m'a bɔn sɛbɛnnikɛla ko Naamu. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mohamed Basiru Seba Banba ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wale min kɛra an ka jamana kɔnɔ nin wale in kɔni diɲɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen b'a kɔn mm. hali kafiriya yɛrɛ o bɛ nin ko in kɔn mm-hmm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mm-hmm. wale min n'a talen bɛ k'an ka jamana sɛgɛrɛ mm-hmm. janfa don nka janfa in kunbɛnbaa tɛ dɔ wɛrɛ ye anw ka larime mm. sabula mm. an dusu mana bɔ cogo o cogo an mana dimi cogo o cogo ko mana kan na ka gɛlɛya cogo o cogo dimibɔbaa wɛrɛ tɛ anw na fo fɛn kelen o ye arime n'i ko arime sɔrɔdasiw de don o ye maa dɔw ye minnu sɔnna ka diɲɛ k'u ni di ka diɲɛ u ka denbayaw kɔ ka diɲɛ u musow kɔ mm. u denw caman bɛ yen minnu kɛra fala ye mm. nka o bɛɛ n'a ta olu de ko u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri kɛ mm-hmm. ka don anw ni saya cɛ mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko n'i ko armée nɛgɛdenfilibaw n'o ye armée ye mm-hmm. a bolofara ka ca minnu bɛ duguma minnu bɛ sano garde nationale gendarmerie ka taa fara polisi kan ani minnu yɛrɛ bɛ wulikajɔ kɛ ka kungo lakana ani nafolo ɲinibaaw ka n'a bila jamana wagande kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bi jamana de bɔ nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mohamed Basiru Bamba ye a ko ka sɔn ka cɛfini don ka kɛlɛ to jamana kɔnɔ k'a fɔ i bɛ diɲɛ denbaya kɔ ka taa kɛlɛyɔrɔ la fɛ e dun b'a dɔn saya bɛ yen o tɛ se ka kɛ fo kariba faso kanu ani cɛsiri maa cɛ minnu b'an bolo ayiwa an ka armée kɔnɔ an kan ka janjo f'u ye hali n'an ye so siri an bɛ k'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sɔrɔdasi cɛ ye a kelen o kelen n'a bɛ bin mm. arijinɛ sɔrɔlen kɔ tɛ dɛ mm. an kan k'u tɔgɔ de sɛbɛn ni k'a bila mali darapo sanfɛla na sabula olu joli de kɛra ka mali tariku sɛbɛn et puis en lettre d'or en lettre d'or en lettre d'or mm. je le confirme sɛbɛnnikɛla ko ko n'i y'a ta k'a lajɛ ah. tubabuw fɛ yen ni maaba maabaw sara u bɛ taa bila sɛlɛdo min na u k'o de ma Panthéon o tuma mali la sɔrɔdasi cɛ kelen o cɛ kelen n'a ni tora o tɔgɔ de kan ka sɛbɛn Panthéon na a ko mun na sabula n'i y'a ta k'a lajɛ kunun ko an tun bɛ cɛŋana cɛŋana minnu dɔn a fɔ n'an b'an waso n'u ye cɛba babɛnba samori ture ɛlaji umaru tali firihun mamadu konate modibo keyita jan mari kone hawa keyita seyidu bajan kuyate mamadu alasa Mahamani Alasani Ayidara, anhan, Fili Dabɔ Sisogo, anhan, Amadun Diko o n'a ɲɔgɔnnaw nin cɛ kelen o cɛ kelen n'a bɛ armée la n'u bɛ ka faso kunmabɔ olu de tɔgɔ kan ka sɛbɛn u tɔgɔ sɛbɛnyɔrɔ la. I ɲinɛna o. Jɔnkɛ, ɲama.
Général Amadu Tumani Ture. Ture. O b'a dafa. O b'a dafa. Pɔp!
Général Musa Tarawele o b'a dafa. O b'a dafa. Sɛbɛnnikɛla ko. I ɲinɛna. Jɔni?
Soldat Amadi Gaku Jabali. Sikeyi!
Uun!
N badenkɛ don. Walahi!
e kɛra un militaire n'i ye jabali ɲininka il ne recule jamais
a tɛgɛ ka di sujuru de tun b'a bolo n'a fɔra ya ale b'a fɔ ne de bɛ bila ɲɛ n kɔrɔkɛ don ala an ye sin kelen min soldat amadi gakou jabali naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mali tariku filɛbaw filɛ nin ye a sɛbɛnbaw de filɛ nin ye o tuma anw minnu ye jamanadenw ye anw dusu man kan ka kasi an ka armée kɔnɔ sabula armée ye min kɛ anw ye kununko u b'a la ka min kɛ bi an kana ɲinɛ o kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i donna camp kɔnɔnaw na Naam. muso firiyabaatɔ de ka ca Allah. falatɔ de ka ca Allah. fɛrɛtalen de ka ca Allah. o n'a ta bɛɛ Ah. sɔrɔdasikɛ diɲɛ don o don a bɛ kungo kɔnɔ san b'a dasi Ah. tile b'a yara Ah. a bɛ ko- bɔgɔ bɔgɔ foroki Ah. ka taa jamana bɔ bolo la sa b'a kin bunteni b'a kin Walahi. nka a bɛrɛ tɛ a tɛ segin Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mali armée a bɛ dabolo min kan bi maa kan ka nisɔndiya sabula kunun ko anw ka armée a kun janfara ka anw ka armée jigin dingɛ kɔnɔ a mago bɛ minɛn fɛn o fɛn na a kɔlen bɛɛ lajɛlen la mohamed basiru seba banba ko an bɛ don min na ko bi ale m'a fɔ mali armée jɔra ka kɛ kelen kelen ye dɛ Ahan. nka ale kɔni ɲɛ bɛ min na ani baara min daminɛna Ahan. wasa bɛ ka nalen dɔɔni dɔɔni Awɔ, dɔɔni dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko don. Mhm. a ko ni saya kɛra maaw de bi tɔɔrɔ Walahi. Nka an bɛ don min na ko bi an k'an ka armée tano ka taasi bila u ye sabu u bɛ wuli ka jɔ ni jɔyɔrɔ min na Don o don. kun tɛ Ah. su fara tile kan Ah. ɲankuma maliko banna Ahan. sɛbɛnnikɛla ko armée min bɛ anw jigi kɔrɔ Ahan. n'a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ Sanga ni waati a ko armée ɲuman don wa fɛn min ye jamanadenw ye u kan ka armée ko ɲuman dɔn u kɔ minnu bɛ yan ka hinɛ u la k'u ko ɲuman dɔn jamana yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na min bɛ se k'a to hinɛ ani jamana ka makari ka taa ka ɲɛsin u ma dɔ ka fara u kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalon ka bɔ le triomphe du mali kɔnɔ mohamed basiru seba banba ale ka nɔbila don daba tunkara i bolo don Jɔsi sedu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de bamakɔ bamakɔ wula o don dimi maa don i la don min o don t'a bɔ don ye n'o tɛ dimi wɛrɛ na fara a kan jɔsi sedu i k'a dɔn wuli ka jɔ min ye bankasi mara ye i k'a dɔn a dugu bɛɛ lajɛlen kun farala ɲɔgɔn kan waati la dusumakasi bolo kan jɔsi sedu i k'a dɔn faali min dara ka taa da u jɛɲɔgɔnw kan maa kɛmɛ ni maa bi saba dɔw ka fɔ la jɔsi sedu i k'a dɔn min kɛra zuwɛnkalo tile tan ni kɔnɔntɔn a tun ye dugudenw tɔɔrɔ fo ka tɛmɛ jɔsi sedu i k'a dɔn waati kɛra u tun ye tabale gosi foroba cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen jɔsi sedu a bɛɛ lajɛlen ka datugu u mago t'a la i k'a dɔn ayiwa min ye polisiso gendarmerie jɔsi sedu i k'a dɔn administration fan o fan a bɛɛ lajɛlen ka datugu olu mago t'a la o tuma jamana kuma yɛrɛ walima mali kuma o tɛ fɔ u ka dugu la bilen olu kɔni dusu kasira wa u ka dusukasi u b'a jira sabali Sɛbɛnnikɛla ko ba ɲumankɛ ani hakili ɲuman u ka pɛrefɛ ani dugu kɔnɔ maaba minnu bɛ yen u nan'u sigi ka hakili jagabɔ kɛ jɔn Seyidu i k'a dɔn hakili jagabɔ in a taara bɛɛ sema sabula Bankasi n'a lamini u tun y'o baara min boloda ayiwa tile saba tile naani dama i k'a dɔn u laban nana tabali gosi a bɛrɛ ta an kana k'an yɛrɛ ma jugu ye koyi nin ko min kɛlen filɛ tiɲɛ don i k'a dɔn nin ye latigɛ ka baara ye nka wulikajɔ ni jateminɛ n'an ma kɛ cɛ kelen ye an Maliden dama ka fara ɲɔgɔn kan ni dɔ ko i b'i fori ka bɔ a la wo bɛ to ni wo dun kɛra ka ban y'u don yɔrɔ ye o tuma an ka yɔrɔ dageren jɔn Seyidu k'a dɔn u tun ye bamaja kuma minnu fɔ ka bamaja wale boloda u y'a bolo kan Seyidu k'a dɔn dugu bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan ɔ sɛbɛnnikɛla ko mun de y'u se nin ma u ko dugumaa dɔw kun sɔminna banjuw ka nin janfa min n'u tun kɛlen bɛ k'a labɛn a bɛ tile fila bɔ jɔn Seyidu i k'a dɔn dɔw ko k'u ye kunnafoni di u ye sɔrɔdasiw weele ka kunnafoni d'u ma n'a ma na joona labɛn dɔ b'a la ka k'an ka dugu la n'a ma n'a kunbɛn jɔn Seyidu k'i k'a dɔn sɔrɔdasiw bɛna na tuma min o y'a sɔrɔ faali kɛra sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn jamana baara ye duloma duloma de ye u dulonnen don ɲɔgɔn na ka taa jɔn Seyidu i k'a dɔn lala kunnafoni dicogo walima kunnafoni sera waati min walima ayiwa kunnafoni dira min ma nin bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dɔn kɔrɔfɔ a kana dulon ka ɲɛ cɛ nka n'i ye ko ta k'u lajɛ jamana a bɛ baara kɛ sa ni bɛɛ lajɛlen de ye dugudenw fara ayiwa n k'i ɲininka ayiwa sɔrɔdasiw kan tari nin bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ye o don sabula hami kelen jɔn Seyidu i k'a dɔn lakana ka sabati nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula Daba Tunkara, i kɔnɔ ko dɛnɛnnafɛn kɔnɔ, basa don, basa kɛrɛma tigɛtɔ don, siga t'o la, min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye, an ko min ma Nouvel Horizon, Ɲɛdankura, lasiribaa n'o ye Toguna A Tarawele ye, a ko mun? nin y'a ka sɛbɛn ye, a ye mun fɔ? a ko fɛn min ye kalafili ye, an, kalafiliko ale de bɛna kɛ sababu ye, unhun, transition in ni k'a kuntaala ni k'a kuncɛ, unhun, sɛbɛnnikɛla ko, unhun, a ko minnu ye politikitɔnw ye ani politikijɛkulu ye, unhun, bɛɛ lajɛlen kɔrɔtɔlen bɛ, unhun. bɛɛ ko niyɔrɔ ye min ye politiki bunna kuu kan o ka diya sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ o kɔ min bɛ bɛɛ lajɛlen fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye kalafili ye kalafili n'a bɛ labɛn cɛ kelen bɛ yen min ka cakɛda an'a ka minisiriso ale de ka kan ka wulikajɔ ani jija bonya jɔnni kolonɛli Abulayi Mayiga o don ale ye maraboloko minisiri ye ani gɔfɛrɛnaman ka kumalasela aa kolonɛli Abulayi Mayiga ne y'a ye a jɔlen un mètre kɛ n tɛgɛ don a bolo e ko kolonɛli ninnu yɛrɛ bɛɛ la n ye min ye ale kelen dan de ye aaa a bɛ komi i cogoya il mesure plus de deux mètres contre plus de cent dix kilos belebele jamanjan n taara ka da sɔrɔ a se kɛ min ye a ka biro kɔnɔ t'ale
f'i ka sa wa n'a ye tenue don lahawula
kamalen belebele jamanjan kaba fi fyɛ tɛ Wa ne ne ye takiti su
ne ka bon de ye
i ka fara fila yan aa sɛbɛnnikɛla ko colonel Ablaye Mayiga ale de ye maa wele politigitɔn minnu bɛ yen minnu tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ ministère de l'administration territoriale la a ye lɛtiri ci u ma ayiwa n'a ma lɛtiri ci min ma a ye tabale gosi bɛɛ welelen don u ka na sigi la sigi min senfɛ jamana a bɛna bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min n'o ye kalafiliw kɛ dati min na a k'o de ma tubabukan na chronogramme bɛn bɛ taa k'o kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ société civile maaw olu fana welelen bɛ jɛkulu minnu bɛ Mali kɔnɔ n'olu da bɛ kalafiliko la olu bɛɛ lajɛlen welelen bɛ sabula transition kundama a fɔra kaban colonel Asimi Goyita fɛ kalo mugan ni naani don caman yɛrɛ bɔr'o la kaban o tuma fɛn min ye solika wuli mm. o de ɲɔgɔn tɛ ah. sabula fɛn min ye baara min n'a bɛ kɛ mm. baara in kɔni a kuntaala de ka bon wa baara de taa yɔrɔ ka ca o tuma parti politigiw ka wele ka na sigi ka kɛ bɛnkan kɛ kelen kan mm-hmm. hara min bɛ se k'a to don min na mm. ni sigi bɛna taa kɛ an n'an dɛmɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ mm-hmm. o bɛnkan in bɛ se ka taa yir'u la cogo min na mm-hmm. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni kalafili ma kɛ bɛɛ ka bɛn kɔnɔ hakilinaw ma kɛ kelen ye o de bɛ se ka na ni gɛlɛya ye kalafili jaabi mana bɔ dɔw b'a fɔ u sɔnna dɔw b'a fɔ u ma sɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye n sɔnna n ma sɔn o bɛ se ka na ni gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔ fo ka na jamana yɛrɛ bisibasa RPM o min ye fangakɔrɔ pati ye olu kɔni b'o bɛɛ lajɛlen kalama sabula IBK ka fanga tiɲɛni a sababu bɔra depite kalafili de la jaabi minnu ni sɔn ma k'a ma mhm. n'a kɛra sababu ye ka na ni wulikajɔ caman ye mhm. sɛbɛnnikɛla ko a ko fan dɔ in fɛ mm. a ko fɛn min ye communauté internationale ye mm. n'o ye CEDEAO ye mm. ale fana kɛlen bɛ k'i soni bɔ ah. Asimi Goyita n'a maaw ye k'a fɔ kalo mugan ni naani tara u fɛ ah. kalafiliw bɛ kɛ dati ni dati min na a k'o sɛbɛn fana bɔ sɛbɛnnikɛla ko Sedu ah.
ɲama de kɛ n kunnafoni eh, plus tu parles tu sèmes une confusion dans ma tête kalo mugan ani naani An bɛna don min u ye décret bɔ sa à partir de cet instant kalo mugan ni naani bɛ daminɛ wa ayi kalo mugan ni naani a bɛ segin kɔfɛ de a kɔnteli bɛ daminɛ depuis mars kalo tɛmɛnen donc i bɛ mars avril mai juin i bɛ kalo naani bɔ a la aa kalo mugan ne bɛ bolo la sisan donc il reste plus que vingt mois Donc an ni CEDEAO ka ko ka a gɛrɛla ɲɔgɔn na, a gɛrɛla ɲɔgɔn na parce que eux ils avaient demandé 16 ou 18 mois kalo 2 dɔrɔn de b'an cɛ, non non non bon c'est bon c'est très bon ah voilà il paraît k'a fɔ c'est maintenant que je réfléchis là-dessus non c'est ça tu as compris cɛnin i kalannen don han ee ee i ye n faamuya bi dɛ e kɔnɔ ko Baabili ka wari tiɲɛna de wa n kelen tɛ dɛ maa caman y'a faamu sa o caman y'a faamu anhan naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o chronogramme min n'o bɛna di kalafili date o bɛ se ka kɛ sababu ye CEDEAO bɛna sigi min kɛ zuye kalo tile saba bɛnkanw ani hakilinaw ka kɛ kelen ye sabula fɛn min ye kolonɛli Asimi Goyita ye a tɛ foyi nɔfɛ min bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye mali yɛrɛ kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministre de l'administration territoriale décentralisation porte-parole du gouvernement kolonɛli Abulayi Mayiga ale kɔni bɛna baara bɛɛ lajɛlen de kɛ sa min bɛ se k'a to nin baara ninnu ka sabati sabula kabi Ba Ndaw tile ale ye wuli ka jɔ kɛ a bɛ nin cakɛda in na minɛn ma dajɛ a bolo don kelen sɛbɛnnikɛla ko conseil des ministres min tɛmɛna arabadon n'o bɛnna zuwɛn kalo tile mugan ni fila ma san deux mille vingt-deux fɛn min ye baara minnu kan ka kɛ chronogramme nasira in na o baaraw kɛra hali perefɛ ani su perefɛ minnu bɛ yen n'olu ka kan ka wuli ka jɔ kɛ administration bɛ se ka segin cogo min ka taa kalafili baaraw labɛn o su perefɛw a bɛ se maa kɛmɛ ni kɔ ma o bɛɛ lajɛlen bilara jɔyɔrɔ la kisɛ bɛ yɔrɔ min na mugu ni kisɛ bɛ yɔrɔ min ni kɛlɛ bɛ mm. ni lakanabaliya bɛ mm. o perefɛw a n'a a su perefɛw mm. olu kɛra sɔrɔdasiw ye mm-hmm. yɔrɔ minnu bɛ ni basigi bɛ olu su perefɛw olu kɛra administrateurs civils ye mm-hmm. ani maa wɛrɛw sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi kolonɛli Abulayi Mayiga a kelen tɛ baara in kɛ mm-hmm. minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ réforme ma ni o ye madamu Fatumata Seku Diko ye o bɛ fara a kan maa wɛrɛ bɛ yen n'o kan ka wuli ka jɔ kɛ refondation Ibrahima Ikasa Mayiga ninnu kɔni bɛna a dɛmɛ baara la min bɛ se k'a to bɛnkan yɛrɛ ye min ye loi électorale ye min fɔ o waleyali ka se ka daminɛ filɛ nin ye an ye min salon ka bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ ɲɛdan kura

aa a tɛna kɛ ɛ, ɛ, ɛ, fɛn miyanka ye a ka- a ye a a- a- a ka teli ka kɛ eh, bozo de ye Daf- walima dafin dafin Jose Sedu Nama. Binate ko Ɔhɔ. a k'i k'a dɔn sɛnɛ yiriwali ani sɛnɛ ɲɛtaa Ɔhɔ. jamanakuntigi kɔni a bara k'i seko kɛ Han. Jose Sedu i k'a dɔn kolonɛli Asimi Goyita min ka bɔli man diya Colonel. nka a y'i sogo dɔɔni Brr. ni ka taa manden kɔnɔ Jose Sedu i k'a dɔn sɛnɛkɛla ka don kɛrɛnkɛrɛnnen o bi sɛbɛntiya awa ni dabadi de ye Ɔhɔ. Tracteur min ye tubabu daba ye o den kɛmɛ fila ani mugan ni duuru ka t'o di sɛnɛkɛlaw ma maa minnu sugandira Jose Sedu i k'a dɔn a kun ɲɛfɔlen don i k'a dɔn i bɛ sugandi cogo min na olu bɛɛ lajɛlen sɛnsɛnnen tun don k'a kɛrɛnkɛrɛnya kɛnɛ falen tun don sabula premier ministre ani minisiriw olu dafalen tun bɛ kɛnɛ kan min ye katikaw ka perefe o tun bɛ kɛnɛ kan dugu o dugu n'a bɛ Manden Jose Sedu a dugutigi bɛɛ lajɛlen y'a kanu ni ka ye kɛnɛ kan dugu mugan ani duuru komini Hmm. Jose Sedu e ko perefe tun bɛ yan perefe Kati perefe tun bɛ kɛnɛ kan haruna jara perefe ɲuman ah. ale ye kati dilan a bɛ ka kati redresser sisan de eh, i t'i bɔ an kunna n'i ka daja kuma ye wa mais je suis de kati eh alors je t'informe merci uh -huh. Jose Sedu i k'a dɔn a wuli ka jɔ bolo kan ni jateminɛ sɛbɛnnikɛla ko nin tracteur minnu filɛ nin ye ka di sɛnɛkɛlaw ma jamana de ye wari bɔ wari min bɔra o de ye i k'a dɔn kɛmɛ wo kɛmɛ jamana ye bi duuru burun ka bɔ a wari la walasa tracteurs ninnu ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la journaliste Sedu i k'a dɔn a ko maa minnu sugandira sabula min ye awa Kulukɔrɔ gouverneur ye i k'a dɔn o fana tun bɛ kɛnɛ kan kulukɔrɔ gouverneur tun bɛ kɛnɛ kan, ɔhɔ, journaliste Sedu i k'a dɔn jama lahulata, un, olu bɛɛ y'u sogo doni ka se kɛnɛ kan, tabaarikala, a ko n'i ye kɔrɔfɔ ta k'a lajɛ kuma fɔlɔ, ɔhɔ, min ye awa Sanusi, un, Sanusi Buya Sila, Sila, ale de ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa ye, APCAM, journaliste Sedu i k'a dɔn ale ye kɔrɔfɔ ta, unhun, ɔ min ye nin tracteurs ninnu bɛ di kun min na, ɔhɔ, a n'a bɛ di hakilina minnu na a y'i da don o la, tiɲɛ. sɛnɛ yɛrɛ ani sɛnɛkɛlaw bɛ lahalaya min na a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma nka n'a kɛ a m'angɛrɛ ko kuma fɔ ayiwa min kɔni président journaliste Sedu i k'a dɔn sɛnɛ jɔyɔrɔ min b'a la jamana in kɔnɔ min ye baganmara ye jɔyɔrɔ min b'a la jamana in kɔnɔ a y'i da don olu bɛɛ lajɛlen la k'o maana mali i k'a dɔn kabini diɲɛ kununko jango salo i k'a dɔn sɛnɛfɛn ani sɛnɛ kɛra kutumu min kɔnɔ o kɛra a tanuba ye o tuma se ko ma ka boloda jamanakuntigi min y'Asimi Goyita ye a ko n'ale ye miiri mali bɛ danga min na i k'a dɔn balofɛn min n'an b'o dun san wo san journaliste Sedu i k'a dɔn salo min sɔrɔla o kɛra waso ye an man ka jigin o ɲɔgɔnna jukɔrɔ bilen i k'a dɔn sabula mali kɔni olu minnu ye a fanga ye u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ u dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min kɔni ye sɛnɛkɛlaw ye u bɛ se ka ayiwa jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ cogo min u ka baara kɔnɔ o de la nin tracteurs ninnu dili kɔni o ye ayiwa ko daminɛ ye min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i k'a dɔn a bɛna ayiwa hakilina di kɛ gouvernement ma fɛn o fɛn de bɛ yen min ka kan ka kɛ sababu ye sɛnɛkɛla bɛ lafiya sɔrɔ cogo min i k'a dɔn a ka foro kɔnɔ a ko a n'o dabali tigɛ o tuma jamanakuntigi kɔni a y'a jira sa k'a fɔ fɛn o fɛn eh, n'o de bɛ yen mhm. k'o dogolen don walima ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɛnɛ nagasi i k'a dɔn u na dabali tigɛ maa o maa n'o yera o ko la mm. ayiwa a fɔlen filɛ ye angɛrɛ ko ma ɲɛnabɔ dɛ a k'o tigiw ɲini dɛ ah il l'a dit hein mhm. a ko ten maa o maa n'o de kɛra sababu ye mm. sɛnɛkɛla i k'a dɔn ka janfa don i ka baara la Asimi da y'a fɔ dɛ wa kuma fɔlen filɛ nin ye président angɛrɛ ko ma ɲɛnabɔ dɛ u y'a ɲaami dɛ i tɛ angɛrɛ ko in nɛmɛ nɛmɛ asimi dusu ka teli a bɛ dɔ kunci ɲina dɛ a fɔ kun y'o de ye o a bɛ dɔ fa dɛ salo le même problème salonasini le même problème min dar'o kan il y a 10 ans le même problème mais pourquoi ça continue président dusu ka teli koyi a fɔ kun y'o de ye o n'a ma dɔ a tɛ manamana commando don a tɛ tulonkɛ la dɛ n'a ma dɔ da joli la walayi a bɛ bɛlɛ kɛ dɔ kɔnɔ ɲina dɛ je ne suis pas satisfait

Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin ka seriba n'o ye modibo kɔnɛ ye nin y'a ka sɛbɛn ye modibo kɔnɛ ko jɔyɔrɔ ɲuman de bɛ sanfɛfɛn tigɛli nɔgɔya a ko an ka taa kulukoro impôt la direction régionale baarakɛlaw murutilen bɛ k'o sababu y'a kɛ fɛn min ye impôt ɲɛmaaw ani minisiriso ka kunbɔko la impôt bɛ so min kɔnɔ so in kɔrɔlen bɛ n'ala ma fara an kan ni fiɲɛ wulila wala ni san nana so in laban bɛ sɔn ka bin Impôt yɛrɛ baarakɛlaw kan. E e e e e aa o man ɲi tiɲɛ yɛrɛ la o man kan. Sɛbɛnnikɛla ko.
Haali. A ko alamisa don juin kalo tile tan ni saba. An. Fɛn min ye syndicat maaw ye. An. U taara ka taa Kulukoro impôt lajɛ. Unhun. Sabula fɛn min y'u ka maa minnu bɛ yen olu bɛ kibaruya lase u ma. Un. Anw sirannen bɛ. An. Ni sa wulila wala ni fiɲɛ cira. An. So in bɛ yɛrɛyɛrɛ ten wa don o don. An. So in bɛ ka suulu. sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min taara o de ye secrétaire général par intérim ye musa sisoko ka fara sidi salamu jalo kan ali keyidi ture mahamadu konare numori balo ninnu de ye wuli ka jɔ kɛ kulukoro ni ka taa u ɲɛ da impôt yɛrɛ a direction kan u yɛrɛ ɲɛ ka k'a seere sɛbɛnnikɛla ko impôt yɛrɛ a bɛ so belebeleba min kɔnɔ so in kɔni kɔrɔla fo ka taa fɔ ko a to ten sabula n'i y'a ta k'a lajɛ so yɛrɛ jɔcogo la a ma sariyaw dafa so in kɔni ka surun badingɛ de la subasima min kɛra a kɔrɔ subasima jɛngɛw ni ka taa so sigi o kan ni sa kɔni nana kaban ni ji dɔɔni donna ba kɔnɔ ji bɛna i ka finɛtiri la olu m'e ɲininka o kɔdingɛ jɔli olu tun kan ka na e ɲininka de Kɔdijɔ
i'i tugu k'a jɔ ye e ka subasi maa sɔrɔ i kun na u nana o don kɛ so min kɛ o don u nana tbilenma cɛ u'a ci fɔlɔ ne k'u ka ci tbilenma ka yɔrɔ in yɔrɔ in ye jɔnsedu ne tbilenma y'a ka ye ne ka yɔrɔbilenba in n'u kɔni y'a cɛ o yɔrɔ la banna o ye soko ban
ne y'a ye o a tɔ min bɛ to o tɛ hali a cɛ a cɛmancɛ la dɛ walahi mɛtiri duuru ne bɛ to yen ni kare cɛ mɛtiri duuru wa ne ko n ko bi fara kare kan non moi il va me rester trois an y'a mɛtiri il me reste trois mètres et so bɛ so bɛ don o kɔnɔ bilen yan fara kare kan ah ne ko n ko a lajɛ le jigi tigɛ koyi haa nin so belebeleba in nin so belebeleba in u b'a kari wo.
kabini n nana bamakɔ san bi saba ni kɔ I bɛ ka so min jɔ. n bɔra ka so kelen min Wala, jɔ k'u o bɛn'o sɛgɛn di fana. ɛ ne ko ɛ ala ne ɲama de bɔr'i la o.
Ah, i b'a ban U bɛ dɛ.
tracteur- u bɛ- u bɛ mansin don a la. Ah. K'a kari k'a kɛ duguma wo. Wow, maa sigi ten Intérêt public.
ɛ ala Jamana ka nafa kama a bɛ ci. ɛ ala u- u nana fɔ a koyi naam Ni ne ye miiri ka subasima in na. ɛ a ɲɛ de E bɛ ka ba fɔ fatara wa wari dɔɔni subasima na koyi. a ɲɛ de bɛ fɔ wa
karatu ni nkalon ni namara ka taa so kelen jɔ a bɛna tɛrɛ bilenman ko ko k'a daminɛ yɔrɔ f'u ye ne ye ɲɛ munumunu fɔlɔ yala aw ka flèche ɲɛsinnen bɛ fan min ma est-ce que aw ma fili non mon frère a bɛ ti de à partir de là ka taa kɔ de kɔnɔ n ko so ko banna n k'a bɛɛ ta ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko A ko fɛn min ye kulukoro impôt direction ye a jɔ cogo man ɲɛ o tuma san na o na ji kɔni ale bɛ dɔɔnin fɔri soubassement in na o tuma so bɛ suli o dɔrɔn tɛ a ko fɛn min ye sanji kɔni mana bin bɛɛ lajɛlen i bɛ sanji minɛnan i b'o de don i kunkolo la i sigilen b'i ka bureau kɔnɔ wa fɛn min ye baarakɛ yɔrɔ ye a koronnen bɛ bureau kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ cɛ tan ni kɔ u sigilen bɛ hali i tɛ se ka bɔ i nɔ na n'i mm. donna sɔgɔma ah. i tɛ bɔ dɛ non o man ɲi a kɛra kilasi ye non non non franchement ekɔlidenw bɛ sigi kilasi kɔnɔ cogo min u bɛ sigi ten mais sɔni ka taa maa wɛrɛ wele o ah. il y a le gouverneur de Kulukoro la tiɲɛ dɔgɔ Lamini Kapori Sanogo le le le le colonel le le gouverneur de Kulukoro eh o tɛ blague dɛ n'u kun bɛ to n'o y'a ye k'a fɔ ils ont raison ah. walahi a yɛrɛ bɛ jele ta k'a n k'o delila ka bɔ u ye u ka goudron dɔ goudron dilanna dilanna ye dilanna ye ɔhɔ u y'o marché di dɔ ma dɔ ma Gouverneur nana k'a bɛna yɔrɔ visiter k'a lajɛ a y'a sɔrɔ goudron kura wo b'a la a ma maa weele a ye entrepreneur weele ka gɛɲɛ bɔ ten
a k'a da kura ye a ko a bɛɛ tigɛ ka bɔ ka wuli Kapori o sɔrɔdasi yɛrɛ ka wuli Kapori a ko a bɛɛ wuli ka bɔ yen ka Marché bɔsir'i la. non seulement marché bɔsir'i la wa i yɛrɛ de bɛ pigi ta. I bɛ pigi ta. I b'a bɛɛ wuli sisan a jɔlen don ni gɛɲɛ ye. Kapori man ɲi dɛ. Sɔrɔdasi don. Sɔrɔdasi don. Sɔrɔdasi don. Anhan. Sɛbɛnnikɛla ko. Naamu. Ko baarakɛlaw tɔɔrɔlen bɛ. Anhan. O tuma u ye dɔgɔkun kelen di gouvernement ma. Anhan. K'a fɔ o dɔgɔkun kelen. Anhan. Gouvernement ka bila yɔrɔ ɲini Kulikoro impôt la. Unhun. N'o tɛ maaw kɔni u tɛ don impôt kɔni kɔnɔ. Aa. Ka baara kɛ. Ils ont raison.
Sɛbɛnnikɛla ko hali yɔrɔ yɛrɛ dɔgɔya kojugu mm. impôt baarakɛlaw 40 pourcent mm. olu bɛ loyer la dugu fan dɔ fɛ yen e Allah a gɛlɛyara non franchement ça non, c'est pas normal le gouvernement va trouver une solution non non non Kapori kɔni ça il blague pas sur ça a b'a a bɛ solution sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko ko bɛ minisiri min bolo mm-hmm. o de ye i ka cɛ ye bɔbɔkɛ pasa ah. Alifuseni Sanu e ko nin kelen a dɛsɛlen tɛ nin na wa ah. dɔw ko ah. ni b'a kalama mm. dɔw ko a t'a kalama mm. nka fɛn min ye syndicat maa olu nana sɛgɛsɛgɛli kɛ u bɔra a kalama k'a fɔ ci ma fɔ minisiri ye mm-hmm. o tuma n'aw ma taa grève la mm. minisiri tɛna nin ko in da sɛbɛ la kangarida ka fisa wuli ka bɔ n dɔgɔ kan ye mm-hmm. dɔgɔkun kelen dilen bɛ jamana gouvernement ma n'u ma taa yɔrɔ ɲini impôt la baarakɛla bɛɛ bɛna baara bila Mali impôt baarakɛla bɛɛ bɛna baara jɔ bon mais ça franchement je si c'est ça seulement ah. je le soutiens walayi ɛ so ka taa bin denbatigiw denbayatigiw kan ah non ça c'est pas normal dun ko impôt est le premier pourvoyeur de recettes alors o bɛ kɛ cogo di olu de bɛ wari don ka tɛmɛ bɛɛ kan ça c'est pas normal kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔsi Sedu jamana in kɔnɔ te ye fila ye te zara walima te koyima i mana nin fila fɔ fɔ sɔrɔ k'a da i kun i te ko i te ko nege bi da te flɛsha fana bɛ yen dɛ te banna o ne da tɛ dɔwɛrɛ la te koyima te flɛsha te flɛsha bɛ yen te yara bɛ yen te asura bɛ yen te daba bɛ wa ayi te daba o tɛ te duman ye sa